Agus anois ar an líne tá Micheál Mac Donncha, comhairleoir áitiúil de chuid Shinn Féin do Dhomhnach Míde. A Mhichíl, fáilte ar ais go dtí Nuair a bhí ann! Go raibh míle maith agat. A Mhichíl, caithfidh mé comhghairdeachas a rá leat ar dtús, mar tá tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. An bhfuil tú ag súil go mór leis an gcéad olltoghchán eile, a Mhichíl?
Bhuel, tá. Roghnaíodh mé ar an Déardaoin seo caite. Beidh mé ag seasamh le Denise Mitchell atá mar Teachta Dála ag Sinn Féin sa Chomhairle seo, ar sa cheantar seo faoi láthair agus táimid ag súil go mór go mbeimid in ann beirt Teachta Dála de chuid Shinn Féin a thoghadh an uair seo agus táimid ag súil leis an olltoghchán. Tá sé thar am agus measaim go bhfuil a lán daoine den tuairim sin, go bhfuil sé thar am olltoghchán a bheith againn. OK.
Nuair a bhíonn tú ag canbhasáil i do dháilcheantar, a Mhíchil, cad iad na topaicí is mó a bhíonn ag cur as do dhaoine ansin?
Bhuel, is dócha an rud is mó ná tithíocht. Tá a lán daoine, fiú daoine a bhfuil tithe acu féin, tá gaolta leo, b'fhéidir iníonacha nó mic agus gariníonacha agus garmhac atá ag lorg tithíocht, cuid acu ag fanacht sa teach leo. So, tá sé sin fós mar uimhir a haon. Costas maireachtála chomh maith, cost of living, tá sé sin go mór á phlé ag daoine. Tá daoine faoi bhrú. Tá ar ndóigh rudaí áitiúla chomh maith, fadhbanna éagsúla timpeall timpeall an cheantair, cúrsaí taistil poiblí. Tá fadhbanna ar leith, ar ndóigh, i gCluain Ghrifín agus Belmayne, Belmayne agus Clongriffin, mar is. Is eastáit nua go leor iad agus níl na háiseanna acu is atá ag áiteanna eile. Tá a lán fadhbanna leis na bóithre ansin, leis na cosáin agus a lán rudaí eile. Tá a lán aonad, mar dhea, siopadóireachta nach bhfuil tionóntaí ann, so níl na fiú siopaí ceart acu. Yeah, braitheann sé ar an áit, is dócha. Ó thaobh rudaí áitiúla, tá sé difriúil i áiteanna difriúla sa cheantar. Ach go mór mór, mar a deirim, tá tithíocht chun tosaigh agus, you know, b'fhéidir go mbeimid in ann an ghéarchéim sin, a shocrú. OK.
Chuala mé go bhfuil a lán daoine ag ardú ceist na hinimirce i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. An é seo do thaithí freisin nuair a bhíonn tú ag bualadh le daoine agus ag canbhasáil?
Bhuel, tá sé ann, tá sé ann mar cheist. Tá roinnt daoine buartha faoi. Ar ndóigh, tá sé go mór sna meáin agus roinnt plé faoi mar gheall ar na cúrsaí a tharla sa gCúlóg i rith na bliana ach i mo thuairim féin is mionlach beag a bhí páirteach sa rud sin cé go raibh you know cé go raibh mór, go raibh fócas mór air agus bhí sé Bhí sé uafásach, cuid de na rudaí a tharla ansin. Ach tá i bhfad níos mó daoine eile atá ceisteanna acu faoin rud seo, tá siad buartha faoi. Agus is féidir é a phlé leo, is féidir linn labhairt faoi. socruithe ar seo, conas is féidir córas níos fearr ó thaobh inimirce agus international protection, cosaint idirnáisiúnta, a bheith againn. Is féidir sin a dhéanamh. Chuireamar i Sinn Féin polasaí os comhair an phobail i rith na bliana chomh maith ag rá gur féidir linn é seo a dhéanamh. níos fearr agus gan aon choimhlint agus gan aon rudaí den saghas a chonaiceamar sa cheantar seo i rith na bliana. OK, a Mhíchíl, chomh maith le rudaí áitiúla de, cén clár oibre a bheidh agat má éiríonn leat a bheith i do Theachta Dála tar éis an chéad olltoghcháin eile? Bhuel, is dócha dhá rud, beidh mé ag súil a bheith páirteach i i rialtas leis de Sinn Féin chun tosaigh sa rialtas sin. Sin an cuspóir atá againn san olltoghchán, chun rialtas a chur ann a mbeadh Sinn Féin chun tosaigh ann agus gan Fianna Fáil agus Fine Gael mar tá siadsan i réim le 100 bliain. So ba mhaith linn an athrú sin a dhéanamh. Ní féidir linn é sin a dhéanamh gan. Teachtaí Dála Shinn Féin sa bhreis agus tá Cuan Bhaile Átha Cliath an-tábhachtach san obair sin mar caithfimid an beart a fháil tofa anseo chun é sin a fháil amach. So, yeah, sin é an chéad rud, ar ndóigh, agus chomh maith leis sin, agus chomh tábhachtach ná ionadaíocht mhaith a thabhairt don phobal sa cheantar seo, Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. Tá a lán obair le déanamh ann, tá a lán gur féidir linn a dhéanamh don phobal agus tá súil agam go mbeidh mé in ann cabhrú leis sin.

ag teacht i bhfeidhm ag an leibhéal náisiúnta? Beidh agus tá sé geallta ag againn go mbeidh Aire Sinsear Gaeilge agus Gaeltachta den chéad uair ag an Cabinet Table againn. Sin rud an-thábhachtach, éileamh atá ag Conradh na Gaeilge mar shampla le blianta fada so beidh sé sin ann chun ceannasaíocht a thabhairt don obair ar son na Gaeilge agus ar son na Gaeltachta. Chomh maith leis sin, ar ndóigh, beidh caiteachas níos mó don Ghaeilge ná mar atá, mar shampla, sa cháinaisnéis seo atá rite tríd an Dáil, nó ag dul tríd an Dáil faoi láthair. ag an chomhrialtas, bhí laghdú ar an méid a chaith siad ar an nGaeilge. Tá sé sin scannalach. So caithfimid méadú ar sin. Agus caithfimid cabhrú le pobal na Gaeilge i mBleá Cliath agus timpeall na tíre. Mar a dúirt tú, labhair mé leat faoin obair atá á dhéanamh ag Comhairle na Cathrach agus tá an-obair á dhéanamh acu le roinnt airgid ón Roinn. you know, is féidir linn cuid mhaith a dhéanamh. So, le níos mó de sin agus níos mó, um, is dócha, eh, níos mó, um, tionchar ag an, ag an rialtas, eh, agus tacaíocht ón rialtas, is féidir linn i bhfad níos mó a dhéanamh. Tá pobal mór, eh, le Gaeilge i mBleá Cliath. An fhadhb atá againn, b'fhéidir go bhfuilmid scaipthe, níl na deiseanna againn an Ghaeilge a labhairt, eh, chomh minic is gur mhaith linn. sa chathair agus is féidir, i mo thuairim, feabhas a chur air sin, agus ní amháin i mBleá Cliath ach timpeall na tíre. OK.
An bhfuil mórán muiníne agat, a Mhíchíl, go n-éireoidh leat suíochán a bhuachaint ag an gcéad olltoghchán eile? Bhuel, tá. Tá sé suas do na vótóirí, ar ndóigh. Níl a fhios againn cén toradh a bheidh ann ach tá mé ag súil leis sin agus tá mé ann le blianta fada, tá mé i mo chomhairleoir ó 2011. Measaim go bhfuil obair déanta agam le fada an lá agus just ba mhaith liom seans a fháil chun an obair sin a leanúint sa Dáil. agus measaim gur féidir liom feabhas a chur ar chúrsaí ann le mo chomhleacaithe i Sinn Féin so sin an sin an sin an an rud atá os os ár gcomhair agus tá súil agam go n-éireoidh linn.